ndị be anyị ana m ekene unu ụtụtụ ọma na efifie ọma na anyasị ọma depending n'ebe ị nọ n'ụwa ee ọ ezigbo nwanne unu Kachi Umeobi bụ ya na-ekwu Em, nke a bụ vidiyo nke ịtọ anyị ga-eme n'isiokwu a isiokwu wee bụrụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo ee anyị emego nke mbụ mee nke abụọ ife anyị neba anya na nke abụọ wee bụrụ ka esi wee welụ East Central State wee kewaa ya wee wepụta Anambra State na Imo Steeti nke a mere na 1976 and onye mere ya wee bụrụ onye Hausa akpọrọ Murtala Muhammed onye ugwu ọ ya kewa steeti a wee wepụta gịnị Anambra na Imo steeti so ị na-afụ anything dị ka rivalry asị na onye nke asị gị na onye Anambra na ya na onye Imo ada emekọ mala ama na tupu eh, before the year 1976 na ọ da emebu after 96 ka o bido 1976 eh, ka o bido ife niile ị na-afụ bụ ihe pụtalụnụ in the recent years na ọ dịburọ before so taa ife a ga-eneba anya wee bụrụ ka esi wee kepụta Enugu na Abia steeti nke a mere na 1991 15 years later yes 15 years eh, onye mekwu ya bụkwanụ onye ugwu ọzọ akpọrọ eh, Ibrahim Babangida onye Hausa ka anyị sị ndị Hausa bụ ndị nọ na-ekepụta steeti a niile ị na-afụ so i buru steeti n'isi sị gị na na na na ị bụ onye so so steeti na gị na the other steeti ada emekọ mala ama na ọ ndị Hausa tinye nkewa n'etiti anyị na enwevurọ steeti na mbụ onye ọbụla na-aza afa nna ya onye ọbụla na-aza afa obodo ya dịka o si wee dị dịka Chineke si wee kere anyị wee tinye n'ụwa ọkwọrọ political issue na eh, instability ndị military bụ ndị batalụ sị na ndị a ga-abụ steeti ndị a wee bụrụ the other steeti anyị na-enezi onwe anyị anya ka na ọ bụrọzi ofu ihe ka anyị bụ ọ jọkanụ so na ife anyị chọrọ ineba anya today bụ ka esi wee kapụta Enugu steeti from Anambra old Anambra steeti na 1991 a wee kewa steeti ahụ a wee nwee Enugu wee nwere Anambra steeti ọ ka i wee ghọta na ha abụọ bụvu ofu ihe na mbụ mana a pụta today onye Enugu asị gị mba mụ na ndị Anambra ada emekọ onye Anambra apụta sị mba o, na ya na ndị Enugu ada emekọ ọ jọka o gosi na o nwe ndị be anyị na-amacharọ ife ọfụma maka na anyị ada akụzi ife a anyị enwerọ ndị na-akụzili anyị ife a mee anyị ji abụ ị pụta ị sị na onye a bụ onye steeti a gịnwa bụrụ onye steeti a so therefore gị na ya ama mmekọnwu o gosi na na o nwere several things anyị na-amazi na this current generation and ọ jọka ọ jọka ọ jọka a bịa n'imo steeti um, ibb wee divide imo steeti wee kepụta abia steeti since that time Igbo wee bụrụ separate steeti mana na o nwe ofu ihe m na-commend ebe ndị Abia na ndị Imo steeti nọrọ ife a wee bụrụ na since e ji wee kepụta steeti a ọ na-afịa arụ ịnụ na these two states maybe one person from this state or one person the other state nọ na-enwe issue ọ na-afịa arụ before ị nụ na onye Imo steeti asị gị ya na onye Abia ọ na-afịa arụ ọ dịgodu ọ na-afịa ọ dịrọ common dịka other steeti e nwe n'ala Igbo so most other steeti ọ ga-adị mma ka ha nebe anya ka ndị Imo ka na ndị Abia si relate very fine wee mụta ihe n'aka fa onye buzina steeti ya n'isi na steeti a bụ na 70s the first one 1976 second one 1991 just 1991 a a na-afụ e ji wee kewalị na na mbụ anyị ncha niile bụrụ ofu steeti the same people anyị pụtazia today mmadụ asị gị na onye Anambra ka ọ bụ onye nke a asị gị na onye Abia gawa steeti gị ke ihe menụ ọ bụrọ ka e si eme dị ya ọ jọka malụnụ na ndị mere ihe a akpọgo m two names so far between 1976 and 1991 afọ abụọ ka m kpọrọ the first one na 1976 bụ nwoke a kpọ Murtala Muhammed onye na-akụ isi n'ala onye ugwu Hausa ee nke abụọ wee bụrụ ibrahim babangida onye ọzọ na-akụ isi n'ala onye hausa ọzọ ndị hausa naabọ bụ ndị kewa steeti a so ị na-ebu steeti steeti gị n'isi na- na- na-enetu onye steeti ọzọ anya mara ama na ide emeti ya n'ife a bụ iberibe ka ọ bụ ana m ekwu ya na-ekwukwata ya iberibe ka ọ bụ kwụsịnị ya na ọ dịrọ mma njikọta igbo ka anyị na-achọ igbo unity ka anyị na-achọ and anyị ga-enweta ya n'aha Chukwu Okike Abịama daalụnụ